ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an ye a fɔ ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga a ye san naani sɔrɔ votre honneur e ka jateminɛ na cɛmancɛ fanga i k'a dɔn a san naani sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na yalama yɛlɛma donna kow la wa sɔrɔ bonda sira kan jamana ka lakanda ani jamanadenw ka lakanda sira kan ani jamana sariya basiw olu b'u cogo kɔrɔw la wa yɛlɛma jumɛn donna ko in na ɲɛ kɛra jumɛn na tiɲɛni kɛra jumɛn na an ka ɲi ka mun kɛ transition in a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ depuis a daminɛ ne y'a kuma fɔ o gɛlɛya ye mun ye o ye ka maliyɛnw tila fila ye hmm. depuis transition daminɛna ne ye video de kɛ ne ko n ko transition ɲɛmaaw n b'a ɲini aw fɛ aw kana politikimɔgɔ don gouvernement na hmm. ne yɛrɛ ye politikimɔgɔ yɛrɛ ye puis tuma min na n y'a kɛ fɛnɛ ne tun ye yɛlɛma président ye o y'a sɔrɔ n ma bɔ yɛlɛma président ya la donc ne yɛrɛ ye parti président ye n y'a fɔ n y'a fɔ ka da daluya jumɛn kan transition mana daminɛ transition ye cɛmancɛ fanga de ye a mɛn o mɛn a bɛ ban transition bɛ ban ni mun ye politiki baara de don o ye élection de ye o kalata de don ni transition daminɛna dɔrɔn politiki mɔgɔw b'u kalata de ɲɛbilali baaraw kɛ mɔgɔw b'u perepare minnu bɛ fɛ ka kɛ kandida ye olu b'u ta daminɛ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ olu b'u ta daminɛ politikimɔgɔw b'o baaraw de kɛ ni e ye politikimɔgɔw ta k'u bila transition gouvernement kɔnɔ alors que olu ka laɲini ye ka fanga sɔrɔ transition kɔfɛ olu bɛ gouvernement kɛ minɛn de ye minɛn min b'olu ka fanga ɲini dɛmɛ politikimɔgɔw b'o de kɛ o anw ka politiki tɔn an ka politiki mɔgɔ politiki tɔn ye politiki tɔn de ye an bɛ fanga de ɲini n'i y'an don gouvernement na an ka baara fanba bɛ kɛ an bɛ se ka o baara in ta cogoya min na k'o bila an ka fanga ɲini minɛn kɔnɔ an ka baara fanba bɛ k'o de ye o donc transition tɛ politiki tuma ye a ye maaw ta k'u don gouvernement na maa minnu b'u ka baara dɔn u tɛ politiki tɔn kɔnɔ u tɛna kandida dɛmɛ kandida tɛna k'u bolo o maaw caman bɛ jamana kɔnɔ o maaw caman bɛ jamana kɔ kan ne ye video kɛ k'a fɔ ko ni san san naani de ye o mais transition ma kɛ ten o k'a daminɛ o la 2020 eh, fo bi 2024 transition ma taa o sira fɛ transition ni politiki mɔgɔw de bɛ baara la politiki mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ minnu transition ye baara la olu yɛrɛ bɛ politiki mɔgɔw lagosi o misali caman bɛ e yɛrɛ bolo o b'an bolo an tɛna an da don o la quoi mais transition ye politiki mɔgɔw ta o la gouvernement fɔlɔ la fɔlɔ u ma politiki mɔgɔ minnu ta olu wulila mankan cili la minnu bɛ a kɔnɔna la bi olu tun t'a kɔnɔna la a daminɛ la o olu ye mankan caman ci o ee e t'o seere ye bɛɛ y'o seere ye o mɔgɔ minnu bɛ transition kɔnɔna la bi n'u ni transition eh, sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u m'a daminɛ ni olu ye fɔlɔ o olu ye mankan caman ci mɔgɔw divisera ɔ coup d'état filanan kɛlen n'u ye olu wele ka na olu nana minnu ma don a la olu fana bɛ bila contre la wa minnu nana fɛnɛ olu ka baara de ye anw kelen ni sɔrɔsiw ka to ɲɔgɔn fɛ donc fɛn fɛn tɛ anw fɛ an k'olu bɛɛ kɛ eh, jamana kɛlɛbaw ye tubabukan na u b'a fɔ ko apatride maa minnu b'u ka jamana kɔ minnu ka olu y'o kumaw daminɛ nin bɛɛ ye mun ye division ka maaw lafara ni transition kɛra maaw lafarali ye dɔrɔn transition baara tɛ se ka ɲa parce que tuma min na dɔw bɛ k'a dilan dɔw b'a tiɲɛ de bon ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sira ye fila de sira fɔlɔ i bɛ bɛɛ don a la o dun ka gɛlɛn sira filanan i bɛ bɛɛ bɔ a la n'i ye politiki mɔgɔ bɛɛ bɔ a la sisan fɛn tɛna fɔ ko ale ye faveur sɔrɔ fɛn tɛna fɔ k'ale ma faveur sɔrɔ o i b'a fɔ aw si tɛ gouvernement na mais an ni aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw lamɛn tuma ni tuma an b'aw lasigi a b'aw hakilinataw d'an ma an bɛ baara kɛ ni a ye n'an y'a ye a ka ɲi an b'an hakilinataw fɔ an ɲɔgɔn cɛ aw kɔni tɛ gouvernement na a y'aw préparer élection na i b'o fɔ politiki mɔgɔ bɛɛ ye i bɛ mɔgɔw don a la maa minnu b'u ka baara dɔn politiki ambition t'u la olu bɛ kow latilen parce que transition ye kow latilenni tuma de ni transition tun y'a kɛ tan depuis a daminɛ la an tun bɛ fɛn fɔ la bi min t'o ye o ye transition kɛra gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye lafarafarali ye n'i ye maaw lafarafara dɔrɔn i ka baara tɛ se ka ɲa i bolo o kɛra filili ye o kɛra fililiba ye a filanan ye min ye o ye mali ye jamana de min ni jamana tɔw sɔgɔlen don ɲɔgɔn na min ni jamana tɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa mali ye jamana de ye depuis mali ye indépendance ta tuma min na fo ka taa se bi ma jamana disibaw ka kɛlɛ mali m'i da don a la bawo disibaw ka kɛlɛ disibaw ka kɛlɛ a bɛ fɔ ko ni samaw bɛ ɲɔgɔn na i b'a lajɛ k'i den kɛrɛfɛ n'i taara k'i bɛ t'u lafara ou bien k'i bɛ dɔ lafasa dɔ kan tuma dɔw la tagama bɛ kɛ e kan k'e pɛtɛ ka sɔrɔ hali u ma bɔ a kalama mali depuis modibo fo ibk an k'o de ko non alignement non alignement ye mun ye ni union soviétique ni amérique bɛ ɲɔgɔn na anw b'a fɔ a ye sabali aw ka bɛn mais anw bɛ amérique fɛ an bɛ union soviétique fɛ anw t'o la ni chine ni union soviétique bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ de a ye bɛn anw t'a fɔ an ka mɛ chine lafasa bɛ union soviétique lafasa ni russie ni faransi bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ de a ye bɛn anw tɛ nin lafasa an tɛ nin bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o ma de ko non alignement an bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye an tɛ maa si contre la an bɛ an ka jamana de lafasa an ka jamana lafasani kɔnɔna la sa ni an ni e bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'i bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma la n'an ni karisa bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ modibo keyita mali perezidan fɔlɔ mɔgɔw b'a dɔn a ni tubabuw tun man di kosɛbɛ mais amerikɛnw ka perezidan kennedy ye modibo keyita reçoit maison blanche la o dugusɛjɛ o dugusɛjɛ filanan kalo damadɔ khrouchtchev y'a reçoit union soviétique mali mago b'o o sugu de la n'i bɛ mali marali la i ni amerikɛnw ka diya komi i ni rusiw ka diya i ni siniwaw ka diya komi i ni indiw ka diya i ni sudafirikɛnw ka diya komi i ni danuwaw ka diya kan'a fɔ k'i bɛ jamana dɔ kɛ ko ninnu ye ennemi ye i bɛ jamana dɔ kɛ ko ninnu ye ami ye bɛɛ y'i ami ye mais ni maa min b'i ka intérêt kɔn na o y'i ennemi ye donc jamana bɛ mara ten de transition kɔnɔna na an y'an kɔ don jamana caman na hali an dafɛ jamanaw ka bɛnbaliya ye an ni an dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛna transition kɔnɔna de la bon an dun ye jamana ye ala m'an garijɛgɛ don port la diɲɛ feerefɛn bɛɛ bɛ na port de fɛ donc fo an ka tɛmɛ dɔ de ka port la ka se an ka jamana kɔnɔna la donc o kɔrɔ de fo an ni jamana wɛrɛw ka jɛ o i tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka bɛɛ k'i jugu ye ɲɔgɔn fɛ transition binna o filili fɛnɛ kɔnɔ transition ye baaraw kɛ siga foyi t'a la maliyɛn bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ baara min na a baara fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ka mali armée bi ani kunu tɛ kelen ye dɛ o ye maa diya o ma maa diya o ye tiɲɛ ye bɛɛ y'o ye wa bɛɛ y'o nɔ ye terrain kan n'i ko jamana i ko armée parce que jamana kɔnɔden ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye lakana de hali n'i y'a fɔ ko karisa an ka sigi ka dumuni kɛ c'est que i bɛ lakana kɔnɔna la dɛ n'i tɛ lakana kɔnɔna la i tɛ se ka hali kɔngɔ tɛ don i la kuma tɛ k'a fɔ i bɛ dumuni kɛ o donc lakana sira kan fɛɛrɛw tigɛra hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ se k'a fɔ bi ko jamana bɛɛ ka bɛɛ lakananen don mais fɛɛrɛw tigɛra a kɛra sababu ye mali ye kidali sɔrɔ ka segin kidali an bɛɛ y'o ye o donc o ye transition ka baara kɛlen ye min ka ɲi an kan ka continuer k'an ka armée dilan k'an ka armée kɛ jamana sinsinbere ye transition y'o sira ta alhamdulila sira filanan ye min ye o ye ka jamana sariyasunba bayɛlɛma constitution kura de bɛ mali la bi o transition sigikun dɔ y'o ye o baara kɛra o fɛnɛ ye dɔ ye économie sira kan kɔni gɛlɛya don o gɛlɛya ninnu fɛnɛ a fanba ye an ye kɛlɛbolow caya an ni kɔfɛmɔgɔw caman ni ɲɔgɔn cɛ bawo anw ye jamana ye maa caman t'a dɔn maliyɛnw caman t'a dɔn mais tiɲɛ kan ka fɔ mɔgɔw ye an ka baarabonda caman caman bɛ yen dɛmɛ de bɛ s'an ma pour que an ka se ka baara kɛ i mana mali kalanbolo ta kɔfɛmɔgɔw bɛ dɛmɛ caman nas'an ma pour que an ka se ka kalanbolo baara kɛ i mana mali furakɛ yɔrɔ ninnu ta dɛmɛ caman bɛ s'an ma i mana an ka culture ta seko ni dɔnko baaraw dɛmɛw bɛ s'an ma an ka gutɔrɔn dilanw dɛmɛw bɛ s'an ma an ka eh, eh, caniveau dilanw dɛmɛw bɛ s'an ma an ka fossé sen an ka forage kɛ dɛmɛw bɛ s'an ma mali domaine tɛ yen ni kɔfɛmɔgɔw tɛ an dɛmɛ domaine min na mɔgɔ tɛ développer ni dɛmɛ ye o ye tiɲɛ ye mais maa tɛ développer dɛmɛ fɛnɛ kɔ dɛ donc an bɛ tuma min na an mago b'o la mais ni o dɛmɛ ninnu bɛɛ jɔra a b'a to fitinin min b'an bolo an k'o kɛ k'o don don daw la k'o kɛ k'o don don daw la k'o kɛ k'o don don daw la ka kɛ tugu tugu ni baribariw ye a b'a kɛ fɛnɛ n'an dɛsɛr'o la an bɛ taa juru ta bi bi in na an bɛ jurutaba de la dɛ mali bɛ juru de ta kosɛbɛ dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba an bɛ juru ta dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba an bɛ juru ta miliyari mugan ni duuru miliyari bi saba miliyari mugan dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba an b'o juru ta san mumɛ bɛɛ ɲinan san yɛrɛ gouvernement ka laɲini ye miliyari ba kelen ani kɛmɛ naani ni kɔ juru ta juru kɔrɔ de ye min ye i b'i yɛrɛ siri de o n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ foni i b'a sara dɛ ɔ ka juru sara ka an ka musaka misɛnninw ka s'olu la ka gutɔrɔnw da ka na ni kuran ye ka nin kɛ tuma dɔw la a bɛ girinya mais an tun bɛ se ka fɛn dɔw fɛgɛya donc olu ye gɛlɛyaw ye transition b'o gɛlɛyaw kɔnɔ mais a kɛra cogo o cogo fɛn dɔ jɛngɛnna a man bon n ye kuma daminɛ ni min ye dɛ ka maaw fara fara dɛ transition ka i kɔ don o la an ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu ka intérêt tɛ foyi la ni farafarali tɛ an k'olu mabɔ an na parce que maa dɔw fɛnɛ bɛ yen ni kɛlɛ tɛ olu tɛ fɛn ye u tɛ fɛn sɔrɔ donc olu ka baara de ye kɛlɛ ye hali ninnu n'i y'u kelen ta k'u sigi foyi tɛ foyi tɛ u b'u yɛrɛ dama kɛlɛ u b'u yɛrɛbakun kɛlɛ tellement u ka diɲɛnatigɛ bɛɛ ye kɛlɛ ye o maa suguw tɛ dilanni kɛ minnu bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara kɛ ni bɛɛ ye an k'a lajɛ k'olu wele an n'olu ka jɛ ka transition laban baara ninnu kɛ min na transition kun bɛ cɛ hɛrɛ la parce que transition fɛnɛ kɔrɔ de ye furancɛ furancɛ n'i y'a dayɛlɛ i b'a datugu de dɛ sinon a tɛ kɛ furancɛ ye tuguni dɛ an k'a lajɛ ka baara k'o kan min b'a to minnu baara kumaba minnu kɛra ni maaw sɔnn'a ma n'o ka ɲi an bɛ se k'olu baaraw sinsin fiɲɛ bɛ minnu na an bɛ se k'olu corriger ne kɔni ka hakilina ye camancɛ fanga in san naani in kɔnɔna la i ye ɲininkali min kɛ n ka hakilina min filɛ n filɛ k'o f'i ye an ye a ye k'a fɔ k'i i to i k'a dɔn fɛn min ye fanga bulon o ma ɲɛmaaya la ayiwa k'a ta o la ka n'a bila bi la gɛrɛndɛ minnu kun bɛ jamana kɔnɔ i yɛrɛ bɛ a kalama tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ i bɛ a kalama ka kɛɲɛ n'i ka haminaw an'i ka miiri ye jamana yɛrɛ ka tɔɔrɔ o hukumu kɔnɔ an ye a mɛn k'a fɔ i ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛn min ni mɔgɔw ye a ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dabɔ k'a fɔ ko musaka minnu n'olu kun labilalen don i ye k'a daminɛ i ka baara olu hukumu kɔnɔ ani ka na se i k'a dɔn nin bi don ma ko i jɛna o musaka olu kɔ i k'a dɔn o kɛkun ko tɔɔrɔ min bɛ mali kɔnɔ degun min bɛ mali kɔnɔ walasa o ka kɛ e yɛrɛ ka i k'a dɔn bolomafara ye ka kɛɲɛ ni malidenw ka gɛlɛya ye ayiwa maa dɔw bɛ olu wulila ka dantigɛ dɔw kɛ dɔw ye a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ko politiki kɔnɔ tɔgɔɲini ko don dɔw yɛrɛw ye a jira k'a fɔ ko nin waleya minnu kɛlen filɛ nin i fɛ i k'a dɔn ko waleya don minnu ni olu tɛ bɔli kɛ yalama mun bɛ e yɛrɛ fɛ ka kɛɲɛ ni nin kuma ninnu an'i ka baara kɛlen ye ɛɛ ɲininkali in diyara n ye depuis ɛɛ mankan wulila ne ka waleya in nɔfɛ nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye n bɛna kuma ta donc n bɛ aw fo aw sera ne ma ka n ɲininka ɔ waleya in kɛlen nin utikalo daminɛ la n y'a ye maa caman kumana mais an ka tiɲɛ fɔlɔfɔlɔ fɔ maa min ye waleya in a jukɔrɔmadondon k'a fɔ ko jɔnkala nin ye waleya ɲuman ye o ka ca ni banna si ye ni maa min ko k'a ma diy'a ye wa n'i y'a lakɔlɔsi fɛnɛ maa minnu b'a fɔ k'a ma diy'u ye i man'a sen dɔɔnin i b'a ye a caman dɔw bɛ ci de la ɔ dɔw fɛnɛ bɛ yela sira fɛ sira minnu an b'a dɔn jamana dilanni siraw tɛ kosɛbɛ n'i y'a caman ye caman bɛ maaw ka ci de la caman bɛ kɛlɛ wɛrɛw de la sinɔn waleya in faamuyayali man gɛlɛn mun de don an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana gɛlɛya anw tɛ dɛ jamana ɲɛmaaw de y'a fɔ fɔlɔ wa olu de b'a fɔ u ka kumaw bɛɛ kɔnɔ maliyɛnw an bɛ aw fo aw ka muɲu na an b'a ɲini aw fɛ aw ka muɲu bawo maa tɛ yɛrɛma hɔrɔnya la k'i ka sɔrɔ n'i ma gɛlɛya kun ɲɛmaaw ka kuma caman ye o ye o ne ko n ko o ye tiɲɛ ye nka tuma min na an bɛ k'a fɔ n ko maaw ka muɲu anw minnu ye ɲɛmaa ye ni anw ma muɲu sira ta ka muɲu farin ta maaw tɛ tugu an kɔ muɲu sira kan dɛ maaw tɛ da an ka kuma la maa bɛ kuma min fɔ ani i bɛ waleya min kɛ n'a taara ni ɲɔgɔn ye a b'i ka kuma fɔlɔ in a bɛ barika don a la nka e ko ko maaw ka taa kinibolo fɛ o y'a sɔrɔ e barilen bɛ numanbolo la a ka gɛlɛn maaw ka tugu i la nin san in kɔnɔna la 2024 tubabu san ne ye nin kuma in fɔ siɲɛ caman n y'a fɔ n ko ɲɛmaaw an kana fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka jalaji min k'a sɔrɔ anw yɛrɛ da barilen bɛ dibara la sinɔn jalaji minni a bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔdenw bolo donc komi anw ko n ko gɛlɛya bɛ yen anw ko n ko jamana kɔnɔdenw ka sɔn gɛlɛya in ma anw fɛnɛ k'a yira jamana kɔnɔdenw la an bɛ fɛ ka sɔn gɛlɛya ma u nɔfɛ ou bien an bɛ sɔn ka fɛ ka sɔn gɛlɛya ma u ɲɛfɛ o kɔrɔ de ye min ye anw bɛ sɔrɔ minnu kɛ n'u ka ca mali kɔni kɔnɔ u ka ca anw k'a lajɛ ka sɔn ka dɔ b'o la kuma in ma daminɛ bi o ne delila ka kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cnt ma n'o ye minnu b'an ka bulonba jɔyɔrɔ la camancɛ fanga in kɔnɔna la tranzisiyɔn kɔnɔna la n ko cnt aw bɛ maa minnu b'a kɔnɔ miliyɔn fila kalo o kalo an dun ko n ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n k'aw t'a lajɛ ka dɔ bɔ a la n'i ye burukina faso cnt ta olu t'o lahala kan o olu ye caman b'u ka sɔrɔ la olu tɛ sara yɛrɛ ni sesiyɔn tɛ u tɛ sara donc aw t'a lajɛ ka dɔ bɔ a la mɔgɔw sɔrɔla o kuma kɔnɔna la minnu y'a fɔ ko aa an ta kɛ dɔw yɛrɛ ko ko mais ko mara ko premier ministre kɔrɔw ka sara min bɛ yen ni a bɛ di e ma pourquoi e ma jɛ o kɔ yanni e k'a fɔ k'an ka jɛ an ta kɔ mɔgɔw y'o kuma fɔ ma daminɛ bi ko a daminɛna depuis san daminɛ la donc an sera tuma na ɲɛmaaw ka kɛ misali ɲuman ye dɔrɔn kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ hali mɔgɔw y'a fɔ minnu ye an jalaki ko nin ye ne san tan ye ko n b'a a wari ta mun na an ma jɛ a kɔ joona tumaw tɛ kelen ye an bɛ tuma min na bi gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ ani kunun ta tɛ kelen ye dɛ maa fɛn fɛn bɛ i yɛrɛ kalama jamana kɔnɔ i b'a dɔn bi gɛlɛya ka bon ni kunun ta ye wa an ka ɲɛmaaw yɛrɛ de fana bɛ gɛlɛya ko kuma fɔ la donc nin tuma in ani kunun taw tɛ kelen ye o bɛɛ de kama ne ko n ko bon n ko tuma dɔ sera sa an ka misali ɲuman yira ne b'a dɔn ne jɛra waa kɛmɛ ni waa bi naani min kɔ ani facture sara minnu kɔ o gansan dɔrɔn tɛ mali situation dilan ne b'o dɔn ne ye expert comptable de ye o n'a ɲɔgɔnna ba caman tɛ mali situation dilan mais misali de don ɲɛmaaw ka o misali in ta ka baara kɛ ni a ye o b'a to kɔfɛ mɔgɔw fana bɛ sɔn ka tugu u nɔfɛ donc dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni an bɛna se tuma na tuma min na a mali ɲɛmaa yɔrɔ la maa o maa bɛ yen ni a bɛ sɔrɔ dɔ kɛ o b'a fɔ k'i jɔ n ka jɛ o dɔ kɔ donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o don peut-être o bɛ se ka nɔ bɔ mais fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni kelen de ye donc o de la n tɛmɛna nin sira in fɛ k'a fɔ n ko komi ne yɛrɛ fɛnɛ eh, jamana bɛ fɛn dɔ labila ne yɛrɛ fɛnɛ ye donc ne bɛ jɛ o kɔ ka o sira ta k'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔw ye aw fɛnɛ k'a lajɛ ka jɛ dɔ kɔ min bɛ se ka jɛ a ta bɛɛ kɔ o ka jɛ a ta bɛɛ kɔ min bɛ se ka jɛ dɔ kɔ o ka jɛ dɔ kɔ an k'a yira jamana kɔnɔdenw la an bɛ min fɔ ani an bɛ min kɛ kelen don maintenant minnu ko ko tɔgɔ ɲini don ɛ politigimɔgɔ bɛ tɔgɔ ɲini kɛ politigimɔgɔ ka kɛ tɔgɔ ɲinina ye o ma wusa politigimɔgɔ ka kɛ wari ɲinina ye ne bɛ mɔgɔw ɲinink'o la o politigimɔgɔ ka kɛ tɛgɛ tɔgɔ ɲinina ye o ka wusa ka kɛ wari ɲinina ye o adamaden yɛrɛ ka kɛ tɔgɔ ɲinina ye o ka wusa i ka kɛ wari ɲinina ye o bawo tɔgɔ ɲinina de bɛ baara kɛ o baara in kama maaw bɛ tɔgɔ d'a ma o baara in a ka ca ala fɛ maa caman bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔna la ne bɛ deli k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ politigi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ɲɛmaaya d'a ma n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ ɲinina don o tigi bɛ baara kɛ mais ni politigimɔgɔ ye wari ɲinina ye o ye fɛn wɛrɛ ye dɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na wari ɲininaw ka ca wa wari ɲinina minnu ka ca n'i nana a fɔ ko mɔgɔw ka jɛ u ka wari kɔ o wari ɲininaw caman de b'i kɛlɛ bawo o tɛ misali ɲuman ye olu bolo sinon jamana mago bɛ tɔgɔ ɲinina de la o jamana mago tɛ wari ɲinina na tɔgɔ ɲinina de bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ wari sɔrɔ a kɔnɔna la wa ɲɛmaya bɛɛ kan ka kɛ ten de donc n'i y'a fɔ ne ma ko ne ye politikimɔgɔ ye ko n ye tɔgɔ ɲinina ye n b'a fɔ ko n ye tɛgɛrɛ de fɔ n kɔ hali n'i ye kalafili ta k'a lajɛ kalafili bɛ mun de don kandidaw bɛ bɔ ka na an b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye ne bɛ se nin na ne ye nin kɛ ne ye hakilinata ye nin ye donc i ka i ka tali kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka da n bɛ n yɛrɛ feere ka ɲa i ma o de ye élection ye o ɔ ni ɲuman de sira don maaw k'a lajɛ k'a ladege dɔrɔn ɔ hali n'u m'a ladege fɛnɛ u ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ min b'a to u fɛnɛ bɛ tɔgɔ sɔrɔ tuma dɔ sera jamana kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dan wale ɲumankɛ la o ka ɲi kumaba fɔ in dɔrɔn tɛ an ka wale ɲumanw kɛ an ka wale ɲumanw kɛ an k'a to jamana kɔnɔdenw k'a fɔ a jɔn ko ala anw ka ɲɛma yɔrɔ ninnu na u bɛ ka misali ɲumanw yira an na donc an yɛrɛ fɛnɛ k'a lajɛ ka misali ɲumanw sira ta mali mago b'o la kosɛbɛ n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ k'u kɔ don politikimɔgɔw la n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'an dalen tɛ ɲɛmaw la bawo u ma misali ɲumanw caman de ye o ɔ nin ko in tɛ misali ɲuman dɔ ye yan mɔgɔw k'a ladege n'u m'a ladege u ka bɔ ni dɔ ye min fɛnɛ bɛ se ka kɛ misali ɲuman wɛrɛ ye an ka ɲɔgɔn dan misali ɲumanw na an ka ɲɔgɔn dan wale ɲumankɛw la an ka ɲɔgɔn dan sira kan sira min jamana kɔnɔdenw b'a ye k'a fɔ ko sira ɲuman don jamana ka intérêt b'a la maa min kɛra ne ka baara in fɛ i ma k'a fɛ o maa si tɛ se k'a fɔ ko jamana ka intérêt t'a la o mɔgɔ bɛ taa sira wɛrɛ de fɛ mais u t'o yɔrɔ fɔ donc nin kɔni k'a ɲɛfɔ dɔrɔn baara in kɛra nin de kama anw ɲɛma an ka misali yira jamana kɔnɔdenw na min na u bɛ se k'a fɔ ko aa jɔn ko ala gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaaw sɔnna ka u kɔ don u ka eh, musakaw la minnu dilen b'u ma o b'a yira ko u pɛrɛlen don ka an dɛmɛ jalaji minni na donc an ka lajɛ ka tugu u nɔfɛ o jalaji minni na fo don min na an bɛ se ka a fɔ ko ha alhamdulila hɛrɛ caman nana jamana kɔnɔ donc ɛ o ye tile kura ye an b'o fɛnɛ kumaw fɔ k'o baaraw kɛ sinon bi ka gɛlɛn dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ maa fɛn fɛn bɛ ko kalama mali kɔnɔ bi maa fɛn fɛn ye denmisɛn san naani ou bien san duuru ye fo ka taa se baliku san kɛmɛ ma bɛɛ b'a dɔn bi ka gɛlɛn jamana in kɔnɔ donc o gɛlɛya in dɛ ɲɛmaaw k'a lajɛ k'o doni ta bani ni ɲɛmaaw y'o doni ta kɔfɛmɔgɔw fɛnɛ b'u ta ta an bɛ s'a kɔrɔ ne kɔni ka faamuyali la o de don problème yɛrɛ ye min ye dɛ komi i y'a fɔ cogoya min na c'est que ɲɛma yɔrɔ ninnu na an ka tɔgɔ ɲini sabati ni wari ɲini mun ye yuruguyurugu eh, bonya an ka jamana kɔnɔ bawo maliyɛn yɛrɛ caman b'a faamu n'i ye ɲɛma yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn f'i ka wari de ɲini bawo mɔgɔw y'o de ye o a bɛ daminɛ depuis duguma dɛ ne ye mɛriya kɛ jamana in kɔnɔ n ye depiteya kɛ n ye minisiriya kɛ n ye premier minisiriya kɛ mali la bi mɛri a tɛ sara n delila k'o fɔ hali cɛrino ka plateau kan mɛri tɛ sara o fɛn dɔ de bɛ di mɛri ma ko i ka mɛriya kɔnɔna na i bɛ musaka dɔw kɛ hali n'a kɛra ka taji kɛ i ka mobili la ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o musaka misɛnnin ninnu nin wari in bɛ d'i ma i k'o latɛmɛ ni o ye mali mɛri si tɛ waa mugan sɔrɔ kalo la mali mɛri si tɛ min bɛ waa mugan sɔrɔ kalo la ne ye commune quatre mɛriya kɛ ne ka mɛriya kɔnɔna na ni n ma fili waa tan ni wɔɔrɔ ou bien waa tan ni duuru de tun bɛ di kalo la i bɛ musaka misɛnnin ninnu kɛ i k'o don o la kalo sara kalo sara tɛ o kalo sara ye salɛri ye a bɛ fɔ ko indemnité i bɛ musaka misɛnnin minnu kɛ k'o don o la waa tan ni duuru bɛ waa tan ni wɔɔrɔ bɛ se ka jɔn kɛ faama ye a bɛ se ka jɔn kɛ baana ye a bɛ se ka jɔn kɛ waritigi ye mali la o tɛ se ka kɛ o bɔn mɛri caman bɛ yen olu ta bɛ ne ta jukɔrɔ mɛri dɔw ta ye waa wɔɔrɔ ye dɔw ta ye waa naani ye dɔw ta ye waa seegin ye o dɔrɔn de bɛ mɛriw bolo mali la mɛriw tɛ sara mais i mana maliyɛn fɛn fɛn ɲininka mɛri mana don ɲɛmaaya kɔnɔ sisan n'a bɛ moto sanfɛ n'a ye mobili san maliyɛnw b'a ye k'a fɔ ko c'est normal ce n'est pas normal bawo i tɛ waa tan sɔrɔ fɛn min na kalo la i bɛ bɔ moto la ka mobili sɔrɔ cogoya di o ɲininkali sugu de kan ka kɛ mɛri la mali minisiri a sara tɛ miliyɔn kelen bɔ kalo la o mali minisiri sara tɛ miliyɔn kelen bɔ kalo la mali premier minisiri ka sara ye miliyɔn kelen ni dɔɔni président de la république ka sara ye miliyɔn naani ni dɔɔni min bɛ fɔ la ko président 150 miliyɔn o tɛ sara ye dɛ u b'a f'o ma de ko fond de souveraineté o tɛ sara ye président ka sara tɛ miliyɔn duuru bɔ miliyɔn naani ni dɔɔni ni n ma fili bɔn o lajɛ président premier minisiri minisiri ni wari ninnu jɔn bɛ maa kɛ waritigi ye mali la ça veut dire qu'en réalité mali ɲɛmaaya yɔrɔ ninnu na mɔgɔ man ka wari sɔrɔ mais jɔn b'o dɔn jamana kɔnɔ k'a fɔ ko n'an ye maa kɛlen ye minisiri ye dɔrɔn a y'a ka so ci k'a kɛ étage ye n'an ye maa kelen ye ni poste ye dɔrɔn a y'a ka so ci ou bien a y'a ka mobili falen ko o man kan mɔgɔ t'o dɔn mali la o bon nin bɛɛ de b'a yira an ka ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na an tɛ taa tɔgɔ ɲini na an bɛ taa wari ɲini de la donc f'an ka segin an kɔ de ne bɛ deli k'a fɔ kuma la o n'i y'a ye k'a fɔ ko mandaw limitelen don ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na dɔwɛrɛ tɛ o c'est que ɲɛmaa yɔrɔ la i bɛ taa i yɛrɛ di jamana ma de i bɛ sɛgɛn i bɛ ɲani i tɛ fɛn sɔrɔ o de la a tɛ mɛn parce que maa si tɛ se ka mɛn sɛgɛn ni ɲani kɔnɔna la donc e b'i ta k'a la après i bɛ taa baara wɛrɛ kɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ o kɔnɔ mais mali ɲɛmaa yɔrɔ la n bɛ segin a kan tuguni maa man kan ka kɛ waritigi y'a la ka daminɛ président wo ministre wo maire wo député wo maa man kan ka kɛ waritigi ye n'i ye maa fɛn fɛn kɛlen ye waritigi ye fo ka se k'a ka sow ci k'a kɛ sobaw ye a tigi bolo bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ halala ye n y'o fɔ fan caman fɛ maa ma ne sɔsɔ a la o donc an mago bɛ ɲɛmaaw la minnu bɛ tɔgɔ de ɲini an mago bɛ ɲɛmaaw la minnu bɛ na ne bɛ fɛ ka baara de kɛ pour que sini u ka n tɔgɔ fɔ ɲɛmaa y'o de ye o donc o de la ni mɔgɔ y'a fɔ ko mara ye baara ɲuman kɛ k'a bɛ tɔgɔ ɲini la ne b'a fɔ n k'a tigi ye tɛgɛrɛ de fɔ n kun o de ye tiɲɛ ye. politikimɔgɔw ka tɔgɔ ɲini sa an ka wari ɲini in bɔ a la mhm. an ka wari ɲini in bɔ a la an ka tɔgɔ ɲini an ka wari ɲini bɔ a la an ka tɔgɔ ɲini mhm. n'an bɛɛ kɛra tɔgɔɲinina ye sa jamana bɛ jɔ mhm. siga foyi t'a la jamana bɛ jɔ parce que i bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni mun ye i tɛ tɔgɔ sɔrɔ k'i ye wariba sɔrɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ k'i ye koba de kɛ an ka kɛ kobakɛlaw ye an ka kɛ kokɛlaw ye an ka kɛ waleɲumankɛlaw ye an ka kɛ baara ɲumankɛlaw ye an mago b'o de la jamana in kɔnɔ donc fo an k'o de lawara fo o ka don maliyɛnw kun na aa ne ka ɲɛmaa yanni n ka taa n taa n kunkolo siyɛn a kɛrɛfɛ k'a ye wari sɔrɔ k'a ka dɔ di n ma ne ka ɲɛmaa a ka ne bila situation na n yɛrɛ bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ cogoya min na donc a ka baara kɛ baara min bɛ nafa lana n ma donc nin yɔrɔ in de don mais komi n y'a fɔ cogoya min na maa minnu ye kumaw fɔ maa minnu ye lagosili ni fɛn ninnu kɛ an bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan jamana kɔnɔden fanba y'a faamu wa n y'a fɔ maa min ye baara in k'a jukɔrɔmadon o ka tɛgɛrɛ fɔ a la o ka ca ni ba n'a si ye ni maa min ko k'a ma diya a ye an b'o yɔrɔ in de lajɛ an b'a latɛmɛ ni o ye a votre honneur ɲininkakali laban ka kɛɲɛ ni o kuma ye yalima e kɛra maa fɔlɔ ye komi i ye a laɲini kɛ cogo min na i sigilen bɛ a kan k'a fɔ politikitɔn maa ɲɛmaa minnu n'u bolo bɛ camancɛ fanga kɔnɔ u fana bɛna i ladege wa ne kɔni ye wololemada bila ka t'u ma wololemada min don fana n m'a fɔ maa si ye k'i k'i ka fɛn bɛɛ labila n y'a f'u ye de wari labilalen don aw ye n ye misaliw ta fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye transition ɲɛmaa ye transition ɲɛmaa sisan n y'a fɔ 150 millions labilalen don président ye o tɛ président ka salaire ye n ye président ka salaire fɔ sisan salaire bɛ yen mais wari min labilalen don a ye ale yɛrɛ ko ko o miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru la k'ale bɛ miliyɔn kɛmɛ don maliyɛnw kunko la Jikura k'an y'a ye a ye furajw caman si a ye fɛn caman kɛ ne ko ko hɔn mɛ mi bɛ duuru in don ale fana ko o labila n'ale ye jɛ o ko o ye dɔ ye peree minisiriri ɛɛ fɔ ne su wɛrɛ tɛ b'ale ale fana bolo tuma min na ne tun ye premier ministre ye fond de souveraineté tun ye miliyɔn mugan ni duuru ye mɔgɔw ko ko dɔ faral'a kan a daluya tɛ n bolo mais hali n'a dana miliyɔn mugan duuru ma n'ale fɛnɛ jɛr'o kɔ o fɛnɛ tɛ dɔ ye kalo kalo assemblée ɲɛmaa o fɛnɛ ta y'o ye o kɔfɛ minnu bɛ cnt la ne delila k'a fɔ n da la n ko ne bɛ cnt la cogoya min na waa kɛmɛ o kan ka se ka u bɔ surtout ko an dafɛ jamana burukina olu tɛ hali waa kɛmɛ sɔrɔ olu tɛ sara hali kalo la ɔ n ko waa kɛmɛ kalo la o kan ka se ka olu bɔ olu ka jɛ miliyɔn fila kɔ ka dɔ b'o la ka na waa kɛmɛ na ne y'o fɔ olu ye o kɔfɛ ɲɛmaa yɔrɔ o yɔrɔ la maa o maa bɛ ɲɛmaa yɔrɔ dɔ la mali la i b'a lajɛ e ni ala ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka jɛ mun kɔ bi k'a don faso faso ko la o ko bɛɛ k'o kɛ ka tila k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw k'a ye aa an ka ɲɛmaa yɔrɔw la mɔgɔw jɛra u ka fɛnw kɔ a a bɛ komi mali ɲɛmaaw bɛ ka u kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw la sɛbɛ yɛrɛ la parce que n ye fasoden ɲuman ye n ye fasoden ɲuman ye a kuma fɔli ka nɔgɔn jɛ faso fɛn dɔw kɔ bani surtout i pɔsi kɔnɔna in ka jɛ o dɔ kɔ aa o ma nɔgɔ jamana in kɔnɔ dɛ o de la a man ca o donc ni ɲɛmɔgɔ caman caman caman caman y'o kɛ o b'a yira jamana kɔnɔdenw la aa jɔngɔla ko dɔ bɛ senna mali kɔnɔ a bɛna se ka jamana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɔgɔn na donc ne ye welemada bila ka taa olu de ma ni min y'a kɛ alhamdulila ni min m'a kɛ fɛnɛ alhamdulila ne tɛ se ka maa jagoya n bɛ se maa min na o ye n yɛrɛbakun ye o ye n yɛrɛbakun ye wa ne yɛrɛbakun kɔni inshallah n b'a sira kan n y'a fɔ premier ministre ye u bɛ waa kɛmɛ ni waa bi naani min ci n ma u ka a jɔ n y'a ye utu kɔnɔna na waa kɛmɛ ni waa bi naani u y'a ci n kɛlen kɔ k'a fɔ ko k'a jɔ a cira n ma nka n y'a segin n bɛ taa a verser trésor la don nataw la a bɛ n'o kibaruya sɔrɔ ka tila ka lɛtiri ci premier ministre ma tuguni premier ministre ne tun ye nin lɛtiri in ci ma a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ko lourdeur administrative état kɔnɔna na kow ka suma dɔɔnin o bɛ se k'a kɛ nin porokotora nka n y'a segin a preuve filɛ n bɛ hakili lajigin a y'a jɔ o lɛtiri fana bɛ taa o bɛɛ bɛ k'o kɔnɔna la n'u seginna kan tuguni n bɛ segin a kan tuguni fo don min n ye nin sira min ta ne kɔni bɛ se n yɛrɛ la inshallah ne bɛ continuer a sira kan ni maa min tugura a kɔ alhamdulillah ni maa min ma tugu a kɔ fɛnɛ a banna dɔwɛrɛ tɛ o kɔfɛ
ayiwa votre honneur i ye nin wale ɲuman min kɛ i k'a dɔn makoto musaka min i y'a bila malidenw ka jɛmɛ kɔnɔ malidenw ko k'i fo a la k'i waleɲuman dɔn k'i barika da ko ŋaniya o ye wasa kɛ i ye laɲini min fana kɛ an bɛ dugaw kɛ a ka don tulo ɲuman na dusukun ɲuman ka kɛ a sira taamaba ye k'a sen da i fana sen da nɔ na komi an bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye anw bɛ min galama gɛlɛya kokumu kɔnɔ maa ka jɛ i ka musaka kɔ nin cogoya la k'a fɔ a y'a bila faso ka jɛmɛ kɔnɔ